Scríbhneoir is ea Anna Heussaff a bhfuil úrscéalta d'ógánaigh agus daoine fásta, idir fhoghlaimeoirí agus léitheoirí líofa, á bhfoilsiú aici le breis agus fiche bliain. Tá iliomad duaiseanna agus gradam bainte amach aici agus aithne forleathan uirthi dá bharr. Deis chaoithiúil dúinn atá ann labhairt léi agus an t-ochtú úrscéal uaithi, Sa Pholl Báite, ar tí a fhoilsithe. Anna Heussaff, Dia do Bheatha. Go raibh míle maith agat.
OK, cúrsaí scríbhneoireachta cruthaitheach lánaimseartha, Anna. Bhí post buan agat, pinsean, tuarastal reatha, in RTÉ. Cén mearbhall, b'fhéidir, a déarfadh daoine, ort an cinneadh a thógáil dul leis an scríbhneoireacht go buan nó go lánaimseartha?
Bhuel, mearbhall, b'fhéidir, ceart go leor, mar smaoiním go minic bheith i do scríbhneoir nó i d'ealaíontóir, do cheoltóir, is bealach é gur féidir a bheith bocht agus measúil ag an am céanna i saol na hÉireann, bhuel, ar a laghad, tá meas orainn, ach cinnte ní bealach é le hairgead maith a shaothrú in aon teanga, ní amháin i nGaeilge, i mBéarla, ní shaothraíonn. Ní shaothraítear an oiread sin airgid. Ach bhí cúiseanna éagsúla gur fhág mé RTÉ ag an am a d'fhág mé agus gur theastaigh uaim rudaí nua a dhéanamh, mar shampla, ceann acu. Agus bhí an smaoineamh agam le fada triail a bhaint as an scríobh. Bhí cúpla rud scríofa agam nár éirigh leo ach nuair a thug mé faoi úrscéal bleachtaireachta, D'éirigh leis agus, cineál, ghlac mo shaol casadh eile ag an bpointe sin. Agus d'éirigh leat agus níl aon áiféal ort dá bharr. Tógadh tú i mBleá Cliath le Gaeilge, rud nach raibh coitianta a dhóthain is dócha. Cén saghas óige a bhí agat, cén saghas tionchar a bhí ag an tógáil sin i nGaeilge, tionchar na tuismitheoirí agat? ar ort mar dhuine.
Tógadh le Gaeilge mé, mar deir tú. Ní raibh teaghlaigh eile thart orainn, teaghlach nó dhó eile a bhí laistigh de you know ciliméadar nó dhó dínn i nDroim Conrach i mBaile Átha Cliath agus em mar sin bhí dúshlán ag mo thuismitheoirí agus ní raibh cúlra Gaeltachta, b'as Breac-Ghaeltacht Fhánaid i dTír Chonaill mo mháthair agus ba Bhriotánach m'athair so bhí siad tugtha do. cur chun cinn na Gaeilge ar feadh a saoil ach bhí, bhí an dúshlán sin ann is dóigh go bhfuair mé tacaí, d'fhreastail mé ar, ní raibh ach cúpla Gaelscoil i mBleá Cliath ag an am, d'fhreastail mé ar Scoil Mhuire agus Scoil Chaitríona, d'fhreastail mé ar choláistí samhraidh a raibh tionchar acu orm, Coláiste Chamuis go háirithe, an chéad dá bhliain a bhí an coláiste, a raibh an coláiste sin ann. em bhí tionchar ag m'óige orm bhuel tógadh le grá mé eh tógadh le leabhair mé bhí bhí leabhair sa teach bhí tugadh go dtí an leabharlann muid ó bhíomar inár bpáistí óga tugadh bronntanais leabhar dúinn bhí seilfeanna leabhar i ngach seomra agus eh ach tógadh mé le spéiseanna i gcúrsaí reatha, stair, dúlra, timpeallacht, eolaíocht, ceol, bhí bhí spéis in an-chuid réimsí sa teaghlach agus agus seisear againn, seisear clainne ag mo thuismitheoirí, so so bhí tionchar an-dearfach, is dócha, orm agus b'fhéidir go bhfuil na spéiseanna sórt ilghnéitheacha sin le feiceáil i mo chuid scríbhneoireachta chomh maith. Agus tá. An raibh tú cúthail nó ceanndána? Ní raibh mé cúthail agus is teaghlach cainteach agus argóinteach a bhí ionainn. Bhíodh an-chuid plé faoi chúrsaí an tsaoil agus déarfadh go leor eile sa teaghlach gur mise an duine ba chaintí agus ba mhó a bhí ag brú tuairimí, b'fhéidir. So, em, ní raibh mé, ní raibh mé cúthaileach. Tá cásanna, suíomhanna ina mbím cúthaileach ach i gcoitinne bhí féinmhuinín sách maith agam. Agus bronnadh é sin ort, is dócha, ag na tuismitheoirí, go raibh gach cead agat argóint a dhéanamh agus do thuairim a thabhairt. Agus ag na scoileanna, mar bhí an t-ádh orm sa bhunscoil, bhí múinteoir agam, Eibhlín Ní Mhuircheartaigh, b'as Corca Dhuibhne, as teaghlach an-aitheanta i gCorca Dhuibhne í agus bhí, cothaíodh sórt, Scríobh agus agus agus tugadh cead cainte dúinn, agus Scoil Chaitríona chomh maith, i ré ina raibh an-chuid, cineál, cos ar bolg ar dhaltaí, i ndáiríre, nó leatrom ar dhaltaí scoile. Tugadh cead dúinn ár gcuid tuairimí a thabhairt agus faoi ábhair, b'fhéidir, nach nach mbíodh i gcónaí á bplé in sna seachtóidí, abair. Agus agus chuidigh sé sin leis an bhféinmhuinín a bhí agam.
Ar thuig tú faoin am go raibh an Ard Tarna leibhéal á chríochnú agat, cad ar mhaith leat a dhéanamh? Dul ar aghaidh agus máistreacht a dhéanamh ar deireadh in Filí agus Cléir san Ochtú Aois Déag? Nó an raibh sé sin mar smaoineamh id cheann ag an bpointe sin? Ní raibh tuairim shoiléir agam ar chor ar bith, nó plean soiléir agam. Bhí spéis agam san iriseoireacht agus, ach ní raibh ach cúrsa amháin dhá bhliana i Ráth Maonais, i gColáiste Ráth Maonais ag an am, le traenáil le bheith i d'iriseoir agus bhraith mé go mbeinn cineál cúngaithe aige sin agus bhí spéis agam sa Ghaeilge, sa stair, rinne mé céim, Gaeilge agus Staire, rinne mé traenáil mar mheánmhúinteoir, rinne mé roinnt teagaisc ach theastaigh uaim triail arís a bhaint as rudaí eile sula socróinn síos agus cineál rinne mé an MA ar bhealach. leis cúpla bliain a chaitheamh, sula sula mar a déarfainn sula bhfásfainn suas agus thaitin filíocht an ochtú haois déag liom agus agus d'fhoghlaim mé a lán ón ón taighde a rinne mé ach dáiríre chuidigh an taithí sin liom a thuiscint nár theastaigh uaim dul sa saol acadúil agus d'fhág mé an saol sin agus d'imigh mé go Sasana le dul ag obair le daoine gan dídean agus déarfadh daoine cén fáth Sasana? Ach dáiríre ba thaithí cultúrtha an-spéisiúil a bhí ann mar ní raibh mé measctha le hÉireannaigh don chuid is mó agus cineál d'fhoghlaim mé faoi shaol daoine a bhí imeallach, daoine a chaith sealanna i bpríosúin, ospidéil meabhairghalar, teaghlaigh bhriste, bochtanas, ar ndóigh, agus d'fhoghlaim mé cineál scileanna ionam féin agus taithí cineál b'fhéidir arís a thagann amach i mo chuid scríbhneoireachta. Bhíos chun sin a rá, taithí ar dhaoine agus mar a smaoiníonn daoine agus cinntí a dhéanann siad agus mar sin de. agus daoine atá faoi bhrú an-mhór agus agus nach bhfuil an saol tar éis réiteach leo ar chor ar bith. Fuair mé, fuair mé an taithí sin agus tharla chomh maith gur casadh an fear a phós mé, Simon Brooke, casadh orm é, Sasanach a bhí ag obair sa réimse sin chomh maith agus tar éis roinnt blianta tháinig seisean, go hÉirinn agus lonnaíomar in Éirinn.
OK. Now chuaigh tú chomh maith ag obair in RTÉ mar léir, mar thaighdeoir is dócha ar dtús agus mar léiritheoir teilifíse agus raidió agus tá an snáithe seo faoin taighde is dócha is féidir leanacht leis ó ón tréimhse tráchtais MA síos tríd an saol oibre agat in RTÉ agus ansan Agus tú i do scríbhneoir, d'fhoghlaim tú an-chuid, is dócha, faoi foinsí a aimsiú don tráchtas agus ansan, mar thaighdeoir in RTÉ, an cheird sin a chleachtadh. Tá go leor cairde a déarfadh gur taighdeoir ó nádúr mé mar má iarrann duine comhairle orm faoi, ó, ba mhaith liom dul go Béarra, tá eolas agat ar an gceantar sin. tabharfaidh mé cáipéis dhá nó trí leathanach dóibh le moltaí leagtha amach agam. So tá, tá, tá an claonadh sin ionam, bheith ag iarraidh rudaí a fháil amach agus cad é atá spéisiúil, cad é atá tábhachtach sa, in aon, beagnach aon réimse den saol. Fiosracht is dócha. Tá fiosracht ionam agus is maith liom rudaí cineál a chur síos ar. pháipéar agus a chur in eagar agus araile agus fuair mé taithí iontach in RTÉ ar thaighde mar bhí mé ag obair ar chláracha laethúla raidió nuair a bhí scéalta nua gach uile lá agus plé le daoine ar fud na tíre agus thar lear agus ansin i mo léiritheoir dul isteach i dtithe daoine b'fhéidir, labhairt le daoine a raibh a saol trí chéile, nó aighneas, conspóidí a bhain le cúrsaí turasóireachta nó cúrsaí timpeallachta nó polaitiúla nó pé rud a bhí ann. So, nuair a thosaigh mé ag scríobh, bhí a fhios agam conas rudaí a fháil amach. conas dul sa tóir ar eolas agus is dóigh go raibh an sórt féinmhuiníne agam leis sin a dhéanamh agus mar shampla tharla dom casadh faoi dhó leis an iar-phaiteolaí stáit, an tOllamh Marie Cassidy, mar gur scríobh mé chuici chuig Oifig an Phaiteolaí ag iarraidh roinnt comhairle agus bhí sise an-oscailte agus dúirt sí 'ó, tar isteach agus labhair liom'. Chuir mé aithne ar chúpla Garda don leabhar nua seo liom. Fuair mé buntáiste mór ó chomhrá fada a bhí agam le iar-cheannfort fear as Carna, Maitias Ó Cosgora, a bhíodh ag traenáil bleachtairí agus agus nuair a chuala mé agallamh leis ar Raidió na Gaeltachta, cheap mé, ó ba bhreá liom labhairt leis an bhfear seo agus bhí sé an-fhlaithiúil lena chuid taithí. Agus an rud is tábhachtaí faoin taighde ná go. gcuireann sé le hinchreidteacht an scéil. Tagann tú ar sórt sonraí, mionsonraí agus gur féidir liom bheith cinnte go leor, seo mar a oibríonn na Gardaí, seo an rud a tharlaíonn nuair a aimsítear corp, seo an rud a dhéanann an paiteolaí. Ní bhíonn an rud a léitear san úrscéal réalaíoch i gcónaí, uaireanta caithfear rudaí a chur as riocht ar mhaithe leis an scéal ach gach rud gur féidir leis a bheith fíriciúil, is maith liom é a bheith fíriciúil. agus inchreidte.
Bhí tú, agus tá tú, is dócha, gníomhach nó i do ghníomhaí le Cairde na Cruinne. Is léir go bhfuil béim ar leith agat go mbaineann tábhacht ar leith leis an gcomhshaol, leis an timpeallacht.
Tá tábhacht ana-mhór, cinnte, leis an timpeallacht agus deirim an timpeallacht, is focal cineál teibí atá ann ach tá muid ag caint ar an aer atá ag dul in ár scámhóga, an t-uisce a ólann muid, an chré ina bhfásann ár gcuid bia, an aeráid ar a bhfuil muid ag brath dár gcuid bia, dár sláinte, dár dár saol, dár n-eacnamaíocht, dár dár gcultúr. Eh, so, so, tá, cinnte, tá tábhacht, ní thuigim, conas nach dtuigeann daoine eile an tábhacht, nó dóthain daoine eile, an tábhacht leis na rudaí seo. Agus tamall, roinnt blianta tar éis dom RTÉ a fhágáil, thosaigh mé ag glacadh páirt i bhfeachtais Chairde na Cruinne mar gur léigh mé faoin athrú aeráide agus cheap mé, is tubaist atá ag bagairt orainn agus feiceann muid anois go bhfuil seo ag tarlú. D'éirigh liom an réimse sin de mo shaol a thabhairt in úrscéal do léitheoirí óga a scríobh mé, Síofra, an t-úrscéal Sárú, atá ar liosta molta don Teastas Sóisearach le dornán blianta, tá mé sásta a rá, agus san úrscéal sin tá na déagóirí, tá an. triúr seo, Evan, Rio agus Síofra, tá siad, tá siad ag imirt cluiche, bhuel, Evan agus Rio go háirithe, ina gcaithfidh siad an domhan a shábháil ar thubaistí. Agus an chéad tubaist a chuir mé sa scéal, a foilsíodh sa bhliain dhá mhíle is a seacht déag, ná paindéim. Tá mé cineál bródúil as sin. Bhain sin le mo thaithí iriseoireachta, b'fhéidir, go raibh mé ag léamh faoi sin, faoin mbagairt sin a bhí, a bhí i gcónaí ann. Ach thug mé athrú aeráide. agus thug mé truailliú na farraige le plaisteach sa scéal sin agus ní sa chluiche amháin a tharlaíonn an tubaist ach sa bhaile ina bhfuil cónaí ar na déagóirí óga seo. Agus fillfidh mé, is dócha, ar na ceisteanna sin agus ar chúrsaí taighde chomh maith. Scríobh, scríobh, siar athscríobh. An rud is éasca ar shlí, ná an rud, an chéad dréacht, agus ansan an eagarthóireacht a dhéanamh ort féin, agus ansan, ar ball, eagarthóir gairimiúil. Is saol uaigneach atá ann. Bhfuil tú ar do chompord? Sa zón?
Tá mé ar mo chompord sa zón. Dúirt mé tamall ó shin nach duine cúthaileach mé agus is breá liom comhluadar. Agus is breá liom mo chomhluadar féin chomh maith, agus más mian le duine bheith ina scríbhneoir, caithfidh siad bheith in ann suí go ciúin ina gcomhluadar féin agus sealanna fada a chaitheamh ag breathnú ar an abairt seo, an chéad abairt eile, breathnú amach an fhuinneog, ní thagann an. freagra, amuigh sa ghairdín nó pé rud atá le feiceáil amuigh an fhuinneog, go rómhinic ach coinneáil ort, caithfidh tú spéis a bheith agat i bhfocail chomh maith, conas a oibríonn focail, conas a, cén, conas a chruthaítear atmaisféar, conas a chuirtear beocht i bhfocail. Agus bhí an spéis sin agam i gcónaí. so luann tú breathnú amach an fhuinneog chun scéal a iniúchadh nó rud éigin mar sin ach lasmuigh den fhuinneog faoi láthair agus rud a bhí fíor faoi scáil an phríosúin chomh maith ná go bhfuil sé lonnaithe i gCill Mhaighneáin, do bhaile dhúchais is dócha, agus chomh maith cuid de in Inis, leithinis Bhéarra ach bhí bás tobann agus buille marfach lonnaithe ins an cheantar sceirdiúil iargúlta san. Canathaobh go raibh. spéis agat é a aistriú go áit uirbeach?
Bhuel, bhí spéis agam, ar dtús nuair a scríobh mé úrscéal lonnaithe ar leithinis Bhéarra, is ceantar a raibh mé ag cur, bhí mise ag dul ar saoire ann, mé féin agus m'fhear céile Simon agus ár mac Conall, gach cúpla bliain, ní. Ní ceangal an-láidir a bhí ann ag an am ach de réir a chéile chuir mé aithne níos fearr ar an gceantar agus is ceantar álainn, sceirdiúil, lán atmaisféar pobail iontach, ceantar nach bhfuil chomh gafa ag an turasóireacht is atá cuid de leithinisí áille eile na tíre. agus tar éis dhá úrscéal a lonnú sa cheantar sin, b'fhéidir go raibh mé ag iarraidh briseadh a thabhairt do mhuintir Bhéarra ón dúnmharú, ach chomh maith leis sin, bhí mé ag breathnú ar an gceantar ina bhfuil cónaí orm anois le breis mhaith is tríocha bliain, a rá, is ceantar an-spéisiúil é seo, tá, tá stair an-láidir, Príosún Chill Mhaighneann, an Brú Ríoga, Ceann de na reiligí is sine i mBleá Cliath, Acra an Bhulaí, an pháirc iontach cois Life, Páirc Cuimhneacháin an Chogaidh. Ag an am céanna tá an-chuid árasáin nua ann, tá pobal an-mheasctha ann, seanphobal cathrach agus pobail nua. So, bhí spéis ag an. Bhí sé aibí don. Bhí sé aibí agus agus tá ceantair áirithe níos oiriúnaí ná a chéile do le húrscéal a lonnú iontu. So, b'in, agus theastaigh uaim chomh maith feiceáil. An éireodh liom úrscéal a lonnú i gcathair Bhleá Cliath, mo chathair féin, agus úrscéal Gaeilge agus. uaireanta labhraítear faoin rud seo faoi, Ó, bhuel, conas tá na daoine seo ag labhairt Gaeilge, ní labhróidís Gaeilge sa saol fíriciúil. Is ficsean atá ann agus tá muid in ann a shamhlú gur mar sin a bheadh dá mbeadh na daoine seo ag labhairt Gaeilge. Anois tá seánraí éagsúla triailte agat agus éirithe agat leo ach ceist nár chuireas ort, is dócha, ná cérbh iad na laochscríbhneoirí agat agus tú ag léamh i d'óige, I mean, Agatha Christie, Miss Marple, tá Aoife cineáilín, you know, duine a chabhraíonn leis na Gardaí go minic. atá níos, níos, níos glice nó níos clistí, níos cliste ná na Gardaí. Cé, cé léigh tú agus cé a chuaigh i dtionchar ort? Is dóigh nuair a bhí mé i mo pháiste ní raibh mórán leabhar Gaeilge, bhí, bhí easpa, is cinnte go raibh easpa leabhar Gaeilge ann agus bhínn ag léamh, ní, ní bhínn féin ag léamh Réics Carló anois, bhí, bhí na leabhair, cuid acu sa teach, deir driofúr liom gur léigh sise, gur thaitin siad leo ach bhraith mé féin go raibh siad seanaimseartha b'fhéidir nó. pé rud é. Ach bhí, bhí leabhar eile, corrleabhar Gaeilge, An Leaba D'imigh Shúis, b'in leabhar a thaitin linn mar, mar pháistí, is cuimhin liom. Ach ansin, i mo dhéagóir, ó thaobh na Gaeilge, an chéad leabhar is cuimhin liom a chuaigh i bhfeidhm orm ó thaobh na teanga i nGaeilge ná Dúil le Liam Ó Flaithearta. Bhí sé ar chúrsa scoile ag an am ach shíl mé an, chomh hálainn agus a bhí an, úsáid na teanga agus ag an am céanna an mothú agus an sórt feirge agus an ghontacht agus an léiriú sóisialta a thug sé agus an grá agus an ghruaim le le Seosamh Mac Grianna. Chuaigh sin i gcion orm chomh maith ar cuid de na an cineál cúise céanna. Em Ag leanúint agus Lig Sinn i gCathú le Breandán Ó hEithir foilsíodh é nuair a bhí mé ar an ollscoil agus dúirt mé liom féin, 'Ó féach, is féidir úrscéal cathrach, sách comhaimseartha, cé go raibh sé fiche bliain, tríocha bliain níos faide siar faoin am sin, ach úrscéal mar sin faoi chúinsí pearsanta agus sóisialta agus é bríomhar agus, agus, agus an-láidir, cineál, sa scríobh. So bhí tionchar acu sin orm ó thaobh na Gaeilge. Bhínn ag léamh, bhuel, Agatha Christie, anois ba iontach an scríbhneoir í ó thaobh plotaí agus tá sé just dochreidte na rudaí a d'éirigh léi a chur i gcrích. Ó thaobh sa stíl, sa lua, sna luathscríbhneoirí bleachtaireachta, is cineál daoine uilechumhachtach nach mór na bleachtairí, thuig siad i bhfad níos mó ná mar a thuig an léitheoir, bhí siad, bhí siad cineál níos glice ná mar a d'fhéadfadh aon duine a bheith, nach mór. Níl an stíl sin, ní, ní, ní bheinn féin á iarraidh sin anois agus ní bheinn ag iarraidh ach an oiread an bleachtaire a An fear meánaosta a ólann an iomarca, atá soiniciúil faoin saol, nach réitíonn le haon duine, do bheartaigh mé d'aon ghnó gan é sin agus tá a lán eile dá shórt ann ó shin. Duine de na húrscéalaithe, cúpla duine a chuaigh i gcion orm i mBéarla, Sara Paretsky, scríobhann sí úrscéalta lonnaithe i Chicago ina dtagann ceisteanna timpeallachta agus cineál polaitiúla, ciníochas, caidreamh pobail aníos. Thaitin siad sin liom. Donna Leon a scríobhann úrscéalta lonnaithe sa Veinéis agus, ar ndóigh, áit iontach le bheith ag dul ar cuairt uirthi agus tú ag léamh ach an bleachtaire atá aici, Brunetti, tá saol sona aige sa bhaile, tá caidreamh maith aige lena theaghlach agus dom, ba mhaith liom é sin a bheith mar chuid den scéal agus, ag an am céanna, tugann sise ceisteanna sóisialta agus an brú a chuireann an turasóireacht ar an Veinéis, mar shampla, san áireamh. So tá, tá, tá an oiread úrscéalta iontacha á scríobh i mBéarla agus ansin in Éirinn i mBéarla, Andrea Carter, mar shampla, a lonnaíonn úrscéalta in Inis Eoghain i i i dTír Chonaill nó i gCúige Uladh i nDún na nGall. Tá cuid den stíl sin, taitníonn sé liom, nuair atá ceisteanna sóisialta, téagar sórt ag baint leis an scéal, doimhneas éigin ag baint leis na carachtair, dea-scríbhneoireacht, tá súil agam, agus ag an am céanna tá na gnéithe sin den scéal a choimeádann na léitheoirí ag casadh na leathanach.
pátrúntacht an ealaíontóra. OK. Clár an Leabhar Gaeilge, an Chomhairle Ealaíon, Duaiseanna Oireachtais, scríbhneoireacht chónaitheach agus mar sin de agus uaireanta Simon Brooke féin. Tá an scríbhneoir, is cuma cén teanga, ar shlí, ag brath ar an bpátrúntacht sin. Cén. Cad é an rogha a bheadh agat seachas lotto a bhuachan nó mar sin de? An bhfuil a dóthain tacaíochta in Éirinn do scríbhneoirí i nGaeilge?
Níl dóthain tacaíochta ann do scríbhneoirí, níl 'fhios a'm an bhféadfaí riamh dóthain tacaíochta a bheith ann mar b'fhéidir sea is mó tacaíochta a bheadh ann sea is mó daoine a bheadh ar a gcumas, a mbeadh sé ar a gcumas am a chaitheamh le scríobh ach cinnte níos mó coimisiúin, bhí an t-ádh orm féin ón tús, fuair mé coimisiúin fiúntacha ón, ó Chlár na Leabhar, fuair mé duaiseanna Oireachtais agus cabhraíonn an t-airgead sin. Dúirt mé i gcónaí dá mbeinn ag obair i siopa Spar thíos an bóthar, thuillinn níos mó ná mar a thuill mé riamh ón scríbhneoireacht agus d'éirigh go maith liomsa, déarfainn, i gcomparáid le go leor scríbhneoirí, mar gheall ar na coimisiúin agus na duaiseanna agus tá, bíonn, bíonn sparánachtaí fiúntacha ag an gComhairle Ealaíon. Níor chuir mé isteach ar cheann fós, déanfaidh mé sin, tá súil agam, sa todhchaí. So. tá gá le níos mó acu sin, an scéim bun-ioncaim d'ealaíontóirí agus scríbhneoirí san áireamh, atá ar a thriail píolótach faoi láthair, tá súil agam go leanfar leis sin mar tabharfaidh sé bun-ioncam do réimse leathan daoine atá ag iarraidh ar a laghad cuid dá mbeatha a shaothrú ón scríobh. Fiú i mBéarla, ní thuilleann ach dornán ana-ana-bheag daoine a mbeatha ón scríobh. Bíonn siad ag teagasc, bíonn siad i mbun rudaí eile. Mh, bhuel, is scannal é, sílim, an líon is lú nó an meas is lú atá againn ar ealaíontóirí agus iad ag iarraidh gairm beatha a dhéanamh as. In Éirinn táimid an-mhaith ag déanamh mór is fiú den traidisiún scríbhneoirí agus ealaíontóirí atá againn ach ní íoctar i gceart iad agus is, Is trua nach n-athródh sé sin, nó is trua gur mar sin atá. Luann tú rudaí, is dócha, tánaisteacha, saothair thánaisteacha, mar nach féidir leat maireachtáil ar an scríbhneoireacht féin. Tá tú páirteach in Scríbhneoirí sna Scoileanna, ag déanamh ceardlanna le scoláirí agus tá tú i do rúnaí ar Aontas na Scríbhneoirí agus eolaire ar siúl agat faoi láthair. Cad iad na rudaí, na bealaí eile gur féidir leat teacht ar airgead, ar income? Bhuel, is dócha go bhfuil dhá chuid i mo shaol taobh amuigh den scríobh ficsean, an scríobh cruthaitheach. Tá, tá an, jobanna de chineálacha eile a dhéanaim, yeah, d'aistrigh mé cúpla leabhar tagartha do Futa Fata roinnt blianta ó shin, ceardlanna scoile, mhúin mé Gaeilge do dhaoine fásta, b'fhéidir go ndéanfaidh mé sin arís. Rinne mé roinnt tograí taighde i gcúrsaí ealaíona, i gcúrsaí litríochta a bhfuair mé íocaíocht astu. Eolaire na Scríbhneoirí, fuair muid íocaíocht as cuid den obair taighde a rinne muid air sin. Ach chomh maith leis na rudaí sin, tá mé, caithim go leor ama go deonach ag plé le hAontas na Scríbhneoirí agus uaireanta, Measaim, d'fhéadfainn úrscéal a scríobh san am a chaithim agus a chaitheann scríbhneoirí eile ag iarraidh guth níos láidre a thabhairt do scríbhneoirí Gaeilge. D'éirigh linn bainisteoir páirtaimseartha a fhostú dhá bhliain as a chéile anois, díreach ar feadh. dhá lá sa tseachtain, ar feadh cúpla mí ar a mhéid, le cuidiú leis an spreagadh agus le go mbraithfeadh scríbhneoirí Gaeilge gur cuid de phobal sinn agus eolas a fháil ar na deiseanna, na himeachtaí, na comórtais a chabhraíonn le muinín agus agus ioncam agus agus ansin bhíomar ag obair mar shampla ar an scéim bun-ioncaim d'ealaíontóirí, an comhairliúchán a bhain leis sin agus comhairliúcháin eile a bhíonn ar siúl ag eagrais maoinithe so tá sé deacair na rudaí sin ar fad a dhéanamh agus a bheith ag tuilleamh dóthain agus tá méid áirithe pinsin agam ó RTÉ a chabhraíonn liom mar shampla ach cinnte Tá an-chuid scríbhneoirí ag brath ar chúnamh teaghlaigh agus ar dheiseanna, just jobanna beaga anseo, spailpíneacht mar a thugaimse air. Sin é, sin é.
Cén oidhreacht ar mhaith leat a fhágann tú i do dhiaidh, Anna? Nuair a imíonn tú i bhfad, i gceann 30 bliain nó rud éigin mar sin, ní inniu nó amárach. Bhuel, ar ndóigh, tá muid ar fad ag súil go mbeidh blianta fada fós againn pé aois atá againn agus mar a fuair mé amach, mar a fuaireamar amach le m'fhear céile Simon, is féidir go n-athródh sin an-tobann agus an-tapaidh. Tá mé sláintiúil go dtí seo, tá súil agam cúpla leabhar eile a scríobh ar a laghad agus b'fhéidir, tá díolaim ar théama áirithe, cineál, ar intinn agam ach níl mé cinnte fós an dtarlóidh sé. B'í an oidhreacht is mó ins na leabhair ná go bhfuil leabhair Gaeilge atá spreagúil, a scríobh mé atá spreagúil, atá fiúntach, atá dea-scríofa, tá súil agam, go bhfuil pléisiúr le baint as úsáid na teanga iontu, go bhfuil carachtair iontu a chuireann muid ag machnamh ar théamaí éagsúla faoi caidrimh phearsanta, caidrimh shóisialta, foréigean inár saol, ceisteanna eile a gcuirimse spéis iontu agus a rinne mé iarracht cineál iad a thabhairt isteach ins na scéalta ach, ar ndóigh, go bhfuil an scéal féin ag éirí as na carachtair agus agus go gcuireann sé fonn ar dhaoine an leabhar seo a léamh agus tá's agam, tá an t-ádh orm, b'fhéidir, tá's agam ó léitheoirí a insíonn dom, a d'inis dom go dtí seo gur thaitin mo chuid úrscéalta go mór leo, gur thug siad pléisiúr dóibh agus tá súil agam go leanfaidh sin.
Anna Heussaff, go maire tú.